gị na mkpọkọrọ ihe ka anyị kiri ọgba tum tum ọgba machine na owere isi ala erutene gashi machine aka ọnụ ka ike na ya bịa ya bịa meji ejide na-egodo ọ nọkwaghị

emere m abụ ogbenye esi ka m ụsọkọgbọ mgbe mbụ ụchakịrị m isi m nkostenu nke ọsị ọkụ yọ ọdụdụ azụ m o nwere ihe m ga-ahụkọ n'ụwa mma Chineke ndị yọnụ na-ayọ ma ndị senụ na-ese Oh.

mgbe m kwụsị ọ dị nke mgbe ya enwere m sike ngwụmazụ ama m ka isi ihe gị wuru n'ime onwe gị amaghị m ọ babụkwara maka ogbuke ngwagharị nke ọ ma-aga m ọ bụghị ogbuke o enwetere m admission admission
gịnị bụ admission ị maghị ihe ọ bụ ịgụchara akwụkwọ na pasta na ijeri na mahadum hmm.
jere ha enwe obodoro gị
ikwete m ngwele ya bi jekọta ejekọ
enwere m ike ịgbali mgbanatịghị anya

okwu m hụ mmemme ka mmadụ mbi na-eji ka mmadụ chere m mbi na-eji okwu m hụ na-eji ha hụ hụ bụ
ihe mwoftenu ntasị na amalite ma anyị na ọfụmụ ka anyị abụọ ihe nye ọpụta mgbe ile mụ na gị nọdụga mgbe ile mụ na gị anọla ikpere m akụkọ elu kokokokokokoko

mkpume n'obago ama m dị evu gbetere mụ na ege eka m na-egbo i kwuru gbaji gbagome n'elu i kwuru gbadata ma n'ala ị mara m na-ele gị ka anụ
maka na ị maghị ife ọ bụrụ na ị mara ihe na ị kwesịrị ije akwụkwọ ije m akwụkwọ lemere ka isi gị dị lemere ka eh, eh, eh, ahụ ọnụ gị barrow bụ ị na-akwa ọ bụghị na ịkwa anya barrow kpọmata isi ọ bụghị na ịkwa anya te barrow kwata ego te akwụkwọ bụ na iji ego te
ọ bụ agụ ka ọ bụ ọ bụ jakị tọbụrụ bụ mgbada cheke ngwa ego papa m sịrị m ife Ojukwu anya ọ na-ewube anyị bụ mọ n'ova fọnụ bụ ji ruo n'ụmụ ma a na-ewudu ebe ekpo ekpo n'ụwa ma bụ ebe afọ mgbe na-enwego mmejọ na azịza ifo ka mma agụ na-eme ma kpe ekere ejusi nke ndị nwere ego ị na-emejenu kpụrụjere kekele na aga kpọ na-eje mgbe ọnwa atụchite nwa ya ma lata nkwagharị bara ihe gburu m njem mma katapila mekanik ebe ya m ha keja gị ụmụ m aga na-arata ego akpakọta ego ịrụrụ ya na baịbụl kwuduru chukwu si na esi na okposu esu ha mba na-ekpowe ebe ọbụla enwegwu elu ị na-aga akwa ị na-edebe chukwu dam buliri ọdịda elu ụlọ elu ka ị wọrọ ka
mgbe ị na-akwa baro mgbe ị na-agụma baịbụl chukwu bịazie mgbe ọ bụ vulie gị elu iche chere ka m gwama gị mma gị
Ojukwu hụ na-eke ha mm. abụghị mmụọ gị na ọ gbara ahụ ọnụ ya ojije nwe n'ego ya mere Ojukwu jere akwụkwọ jete n'oyi jete na mgbe ọ dị ụsọ mm, ya bụ ji nwe n'ego afọ nụ ịma ihe

ana m legide gị n'anya n'anya mere m ji ele gị ya ma mụ mụọ na ị maghị ihe maka na ọ bụrụ na ị maara ihe ị ga-anụ ọgụ nwa ha mkpume n'obi gị ama m dị evu gbetere mụ na gị ama m dị mgbe m si vukote gị n'eluigwe
cheke m gwa gị ọ bụ mụ ana m edokomere m gwa Joshua eluigwe ka wee kwere na asị nwa na-ehụ na ịnwa na-ehụ nọ nọkwa mụ na ma o chukwu cheke m gwa nke bụ eziokwu chukwu gedegedegede anụka m tekweta na-eme ka gị na-ekpele kelo ị na-anọ nwa ịdị nchi mbọchị fụmara na bụle n'ihu ha jegboro ya kwe nwedịghị ego ọsọ igbo ụmụ na ya na-achị ọchị ele ndị ọbịa egwu jee ma ekpere okwu

ọnwụ ahụ atụbeghị ngwa ahịa dị maka eji ọkụ eme mkpuchi aka ka na kpakpụrụ ịta eju ajụ aga na abịa ịdọ ịdọ atụpụtakwa na ụdahụrụ ji ọnụ ga-eme na ọnụ ga-eme na nwunye na-efu ha ji enyi ụgha nyi were tebe enyi onwe mete orute ruo ya chikoke nwe ma mgbe ala eteleghị ngwumere ya kachi

onye ga-abụ onye m chọtara chimuntakwanụ
n'ọgwụ adịghị m

ka anya nla anyị nọrọ n'ishu ụtụtụ enyasị gogo ovu n'ọnụ ekwu ịmara ya na-ekwudo ọrụ eme ọsọ n'igbo ashawo m na-aba nke eme ekpo mere eme ọ na-eme ọsọ na woshi minet n'onwe mbe bịara woturu ego n'ekekpa nkwụ ụkwasị
m gbara ọtọ ụmụ echi ha ngwa abụzụ
kama echu anyị ji agbala anyị

gịnị ga-efe onu m ọgwụ nwa gbaghachiri bụ ụzọ arị gị bido nta egwujile nya mgbe nya mụfụ nọ bido nta ma eme na edere oyi ndịrị gị nje na m iwu nwa ga-eshi ife anyị na-acha nkịta kwa nwa ọkọ ọdọ ụkwachi gị wee ọva pụtara ji anya adịgọị
anya adịgọị ihe adala dịkwa
ụtalụ ebe anyị esi ofe

akwachiri m yi ya ara ma ihe medela anyị gwa ọzọ na o nwe okwu m kpụ n'ọnụ amachọrị ka m na-eshi afọ ma etechikọghị mmanwa m ga-eshi na nna bụ n'ọcha fụta zụta egwu mmiri ọnyana m ga agwala abụghị ọnya na ọ bụ ọnyana m gwara gị agwa ọkwa ime ọnụ ọfọ m ndị be anyị sị na ijiji gị anaghị anụ ihe na-eso ozu eje na alụ wọ́n ṣe ní mo kúrò ọgba tumtum. Nkume alụ na aka alụ Nkume. ada asị ka gaje wushigo ọ gaje wiki ishigo gbuke mgbe m na-aga dero ifu na ndị nwa afụ chọrọ ịfụkọ ahụ na-enwu va aka ihe teruso yi

Ọdọ. Ọ na mere ma ọ na-enwu ịchọ ka ada asụ ka. Chikoko bụ eshoro agịda na emu. Ọ nara m gwa m akwụkwọ ọnụ m isi m. Ọdụm n'obu.

ị na-eme ka gịnị ka onye ga na-eme ọ bụghị na eme onye gị azụ m akụsọ ụmụ na oji m nwa m ji emedo obu ele ị mara ọ bụ nlegide gị amụ ilele menye ile hụ m kpakpando dị n'eluigwe ka ọ na-awụshi ọ ka m weta ya n'ihu nwa gị na-achị atịza amụke arụ ga-apa eke ezigbo onye arụ ala bụ ịbụ ha bịa hụ

nwa dị m n'obi ife adịghị tọzidomenihu gị hụ tọzidomenihu gị ọkwa ka m je mee light as na ọkụ agwụ

anyị nọrọ ka anyị nọ ọdụm n'obu m Jai, ife adịkwa akpụta yo. eyọghị ya azụ bụ au ịma nwa m ahụ ịma gị na-asọ m n'ihi anya m ga-ama ya m gị onye nwa dị m n'obu ọkwa ị cheta gị ihe ihe hụ m gwara gị ụbọchị m gwa m na ị ga-ala ka n'ụlọ akwụkwọ ekwere mee ndị omume mbụ m
kedu onye enyi dị n'ogbegbere ụwa ha niile ya emenu m ka isi emenu m ya asọ m n'obu ya eme m ka a kpụrụ ikerike wụchi n'ala na-eme m ịhụgwu ihe mezu ata m ezugu ịmawa ata m ezugu o jere jekwuru nna kele

ya jee n'ụlọ ekwe agịrị ekwe ma egere mgbe chukwu nkịta anyị mmanụ ya na-abụ ịdọ ịdọ ihe a gwara ogbe ekwula onwe n'ashwa ekwa nwunye ji kwa nwunye ji ụzọ yere agwụ ekwu echi otu n'afọ mashi ọ bụ ma abụgo amụta agwa ihe ndị makwa ji ọka eme ọ ga ama ebe bịa fụrụ ka egbule m ndị ala jizọs so na nanị nwana m ọsọ m na mere m ha niile m ụnyaahụ na o nwe ihe o mere o mejọba ọvụ m kọma ọjọọ avụọ m ndị achọ m ejọba itere chi naanị ihe wujini si anọ nya m sị m wuru jini ama m ka eme

anọ m chinụrụ ga-anọ na-ekwu mmadụ ha na-ekwu edokwu chinụrụ ga na-ekwu mmadụ ha na-ekwu gwa m ichie eje m na nke ọnya m magị gị na magị ya dị nkụ mba nwa eligbe bịa bịa bịa na ifena wee zechi oke butere udoro n'ebe a eji idemenya achọ ọgụ sị na ejikwa m ya bịa na nke gị ada nsụka ife one nwa na ebo m alara ụlọ ekwu roma m ga na-egbu m nwaanyị ka afọ na-egbuchi ekụ ọ bụghị ezi n'otu ọ bụghị ya tobe chinalụ na-amagwa egwu ị mawa na ọ bụrụ na ị wara nkwa anya mebukwu gị ọ na-echu ọtata ya ṅụghị mmanya
asị m na na-enye nkwụ na ogere m chi n'olu

ọzọ ajakwa na nwa ya adịka ike gịnị ma ha ya asị m ọjụ ekaba kpara ga emia elimeli ọjụ ya bụ na arụ na-egote ebe na-eme ka irie anọ m n'ịmalụ mbe nna anyụ ihe na mbe nna anyụ ego elili kwuru ndị adịghị agwọ bụ abịa ha

a na-asọ m ete dịka mbembe

bụ nke kpato hmm. ama m na-ahụta na nke mmadụ na-ahụta nke ezigbo enyi onye maara ana m enyi nwa ahụ enyi o mere gị gịnị kpọchọ m gị nere anyị na-enwe kwa ọ bịara uduka o si ebicha ka kpara ego oke ma oke ga na-eme oke kọpọ gị nke mmadụ gịnị bụ ịma dịrị nke ama alabakwa n'ụra ga-eji mekwa m oyi ga na-atụ mamụ

Maggie. Mama.
Kpọọ ime ebubara ike ọ bụ na kpọọ ime ebubara ike na asụ aga na aga bụ.

eyi m na-egbu na ana m evunye mama agụ ọ da azụ m na ana m evunye mama agụ ọ da azụ m etiti azụ m